Tikambepo za anthu awiri awa eti, akuti winayo dzina lake ndi Kuda Ikena winayo ndi Enelecio Muhango. Anthu amenewa ndi zonena kuti anali pa banja m'mbuyomu kenako zina zinthu sizikumayenda bwinobwino basi kenakonso asiyana. Atasiyana divorce kenakono basitu dzulo ndikuyamba kumenyana ma punch tu, kupandana ndithu. Ya, mu ka video kameneko mungathe kuona zonena kuti mkaziyo ndekutitu akumumenya mamunayo. eeh ma fist ndithu pamene mamunayo basitu kungokhala kuti aah ndikungopewatu sindifuna kutino ndipalamule ine nde tifotokoze anthuwa nindani kodi no zikukhala bwanji kuti azimenyana eeh anthu onena kuti kuti anapanga divorce nde amenyananso zichani ayi nkhanitu ndiyonena kuti ku Malawi kuno tili ndi anthu amene amasewera mpira wa miyendo azimayi ndi azibambo omwe. ndipo gulu limene mu gulu limenelo la azibambolo mulinso wina yemwe amatchedwa kuti no ah, kuda ike muyaba yemwe nde kuti no dzinalo pomunyadira anthu amangoti fada ikena kapena kuti no kuda ikena ndipo iyeyutu wasewera matimu otchuka ngati silver strikers polokwane city ku south africa komanso nde kuti notu flames yeniyeni timu ya fuko mpaka anadodakonso kumeneko Ndekuti side inayi kuliso ndekuti mzimayi uyu yemwe dzina lake ndi Enelecio Monalisa Muhango ameneyusotu nayeso ndekuti ndi playaso wa ndekuti masewero omwewo a mpira wa miyendo omwewo ndipo ndoti ndiodziwikaso naye kufika point yoti anaseweraposo team ya fuko ya azimayi ku mpira wa miyendoko yomwe imatchedwa kuti no the, the scorchers ndeno anthu amenewa between 2019 ukafika ndekuti 2020 anapezeka kuti anabwera poyera kuti ayi kuibebetsatu love takumana love in tokyo yayi pakanatu ii basi anthu adza limodzi kaya kapo kaye fu- fu- fu- futubo kapo kuti imeneyo basi inayamba kukhalira limodzi ali ndi mwananso even tikunena panopa mwayiona tikukamba tunde kuti between 2019 ukafika 2020 eti ndiye kenakono anthu amenewa zinazachitika zimene zonena kuti basi inotu ukafika 2022 ayi, around 2022 2023 zinthu zayamba ka- kuvutapo pamenepo da zikukhala motani kodi eh basi cha pa 2020 zaka zimenezozo ndithu basitu anthu aja apezeka zoona zino agawana zida mm band inagawana zida nkhani inali yonena kuti no kuda ikena anayamba tsopano kubwerano pa social media pa tsamba lake la mchezo la facebook kumakamba zoonena kuti mkazi wa ineyu ee panopa nda- ndiona kuti ndi wosakhulupirika ndi wachigololo kwambiri amene mm? ndizoti amene iyeyo amapeza kuti no ine ndili ku south africa iyeyo amayenda kumapita m'mabala kumakagona kunja us- usiku wonse noti basi sindingamkhulupirire apa ndikutani ndikumusiyano tsopano masamba ake a mchezo pamene amakalemba zimenezo eti ndikumusiya tsopano am dumping her palibenso zoti tingayenderenso limodzi za chani chani chifukwa cha zimene akuti mkazi ndi wose- ndi wachimasomaso uyu Mkazi uja anabwera ndikuzapanga uh, kudzakana zimenezo kuti yayi nkhani izizi ine ndikunamiziridwa sizoti ndizoona yayi ndi nkhani zaboza eh? anthu aja anapezeka kuti yayi basi madziwabe kukhulana kukhulana kukhulana mpakana anthu aja anapezeka kuti atani asiyana tsopano now after kusiyana no akhala nde kuti nde muone palino mwana eti pakati pawopo eti asiyana kunapezeka zoona kuti basitu anthu aja nde kuti basi imakhalabe mwina side inayobe ikumu- ikufuna inzakeyo side inzakeyo eh apopo no pokambapo kumaona kuti mzimayiyo ndi amene akumfuna nde kuti mamunayo nanga si nde kuti mamunayi ndi zoti ndi amene anamsiya mzimayiyo ngati mzimayi ankakana kunena kuti ndi zabodza zimenezo meaning mzimayiyu mwa njira ina yakebe amatani amamufunabe nde kuti mamunayo basibe anasiyana kukhala chonchobe momakokana kokana kokana kokana kumatana kuti pali mwana pakati pawopo kufikira ndekuti dzulo pamene ndekuti anthu awiriwa anakumana akuti uyuyu Khuda Muyabayi ameneyuyu ndizonena kuti no ali ndekuti ndi liquor shop eti malo amene amagulitsapo mowa ndithu kunapezeka zoona kuti mkaziyu ndekuti akampeza kumenekuja kenako ayamba ndekuti kududuluzana Anayamba kulozana lozana zala, ee iweyo ndiwe munthu amene umangotani uma, umagonera umadzadzuka mmamawa m'malo moti udye break, upange breakfast umapezeka kuti ukudya mkute nde ine ndikakufune iweyo chani chani ayamba ku- nde kuti kumakokana pamene paja ngatinso ana zochitika zawo eti basi akuti kumayalutsana choncho ndithu Ndupeza kuti heated kwambiri mpakana kukafika point yoti ndekuti mkazi uja I think wayambanso kumenyana pamene paja ka video kaja tinakaonera limodzi kumenya ndekuti mamunayo mamunayo sanatani sanabwezere anthu ndekuti nokuti ka video kaja kajambuleni kavungeni mmasamba a mchezomo zambirimbiri tingakambe zotani Tikambe pano motere apa. Timakamba nthawi ina iliyonse kunena kuti moyo wanu ngati muli otchuka mudziusiyanitsa moyo wanu wa private ndi moyo wa public. Zomwe mmaonetsa ku gulu ndizimene mmakhala nazono ngati zanu inuyo za chinsinsi za inu zobisika. Pambalambanda mukubweretsa mkazi wanu ndinu otchuka, ndinu a player. Fine. koma ndekuti mpakanatu muzikabweresa kumene ndekuti no kumene mmagona kuonetsa malo amene mmagona kodi si- ujeni sitting room yanu ndi yotani kodi nyumba yanu ceiling yake munaibhebhetsa motani zimakhala choncho muli magalimoto otani ayiso ayi moyo wanu wa private let it be private Eh, ndekuti no ngati paphulika zina zake anthu amasowera kuti tiyilowera pati no ningofuna kukupatsani example Anthu awawa anachikometsa chikondi kwambiri. Anachibhebhetsatu mpakana anakafika ndekuti ku TikTok kuja ndikukhala ndekuti ndi account kumene kuja. Dzina lake Enlecio Monalisa. Enlecio Monalisa Muhango. Kumene kujaku ine mmakafufuza ndipo ndakapeza ka video aka mwakaona kameneka. Ndekuti no ndakapeza ma video a mzimayiyu ndekuti amaposta kumene kuja aliso ndekuti ndiye adhawo akuvina limodzi nyumba ndekuti ka video akoso mwakaona akoso ndekuti mwana wawoyoso kumuyanikaso pamenepo kuti ayiyayi kodi choice simunampatse mwina mwanayo samafuna azaonekepo pa internet nthawi inake kusogolo kuno ena amafuna akhale ndi privacy inake koma mwa mwamuyanika zimene amapanga ndiziti ndi zimenezo Anazikometsa kwambiri anthu nde kuti anthu amasapotera nthawi imeneyo kuti apa nde zikuyenda bwino anthuwa amakondana amakondana they did not know kunena kuti no fast forward kuchoka mu 2022 kumadzafika 2026 adzakhala atasiyana akadzasiyana choncho azidzakutumulananso makofiso ndekuti zani nde adzakhala atchukiratu pena paliponse ndi timavideo tidzakhala tikumayenda pena paliponse they chose kutenga moyo wawo omwe umayenera ukhale nde kuti obisika kuika pa mbalambanda now anasiyana pa zifukwa zomwe iwowo akudziwa kodi kaya ati kaya amatchitana kaya amapanga chani they know themselves akuziwa eni akewo ife sitingafotokoze bwino angafotokoze bwino ndi eni akewo komano even after kusiyana choncho kodi simungangosiyana kuti no awa ayendere yawo inenso ndiyendere yanga Let's go the separate ways sizingatheke zimenezo koma ayi ndithu kumana basi ndikuti kumenyana kuike mpakana kumakafikitsana pa social media even nthawi imene iyayi ndikumusiya chifukwa chonena kuti ndi hule chani chani kenako basi kuyamba kumenyana iyayi umadya mkute iwe chani Za- a- a- mpakanatu kumanenanatu zimenezotu live eh? kumakamba zoti simungapatsane ulemu you guys simayenera kukhala anthu ngati akuluakulu mwina mwake opanga zinthu moganiza eh? Amayi mukwafun mufuna chani kwa abambowa? Ngati samamuthandiza mwana ma arrangements anu amene munapanga malingana nde kuti ndima divorce kusiyana nde kuti no pakuyenera kukhala njira zina zake zimene iwowo akuyenera azimuthandizira mwana, ngatitu zili choncho which I doubt it, I believe kuti mwina amamuthandiza mwanayo. ngati mukuwafunanso abambowa can you accept kunena kuti ati abambowa akukhala ngati anatani anapezanso mkazi wina can you accept kuti mwina mwake iwo anapanga move on nde inunso mupange move on hmm? amati tu amati shit happens eh? akuti zinthu zofoyira zimachitika mmoyowu nde zikatizitikira we just have to pick ma pieces ajawa tingotoleratolera tizidutswa ta moyowu ndikupita patsogolo kodi mungavomereze zimenezo can you accept that fana apa ndekuti tusikugwirapotu ngati simunavomereze ndekuti zikhala nkhani yoti no mukulondana londana kumenyana nanga makalo ma- chimachitika ndi chani kuti mpaka mukafike point yomenyana choncho eh? abambo anthu awatama kuno kuti yayi ayitha kwambiri sanabwezere e chani chani koma ameneyo ndeike nayo ndi akuonetsa kuti ngodekha ife ene tikanakhala nafe tikanamubhula mkaziyo zambirimbiri e Kudekha koli apo koma ike nayosotu ndi amene amamuyankhasotu mkaziyotu. Mkaziyo amene amamunena kuti iwe umadya mkute iwe, iye amamuyankha ee iwenso chani chani, ee olo nde chani, ee pali. kukweza basi pamenepo kukakamulana mpakana ndewu ija mwayiona. So zonena kuti ngakhalenso abambowo discipline sometimes ngati mesa ali ndi galimoto why not just kungonyamula galimoto yako kwera mgalimoto yako wrruu wapita. Discipline. kuyamba kumayambiriro munazisokoneza zinthu kuzibweretsa pa private pa private public zinthu zobisika panopa ndiye kuti no mwayambanso kumamenyananso pamenepo ku- kuchotserana ulemu zoti ndinu akuluakulu zoti ndinu anthu otchuka muli ndi mabrand ayi ndithu whatever whatever the case is i believe there is a good way of resolving everything pamakhala njira zabwino zoti no mungathe kukambirana ndi kupeza kuti mwapangano ma resolution kuti ase Accept I'm like this mwina kapena ineyo status yanga inasintha pano ndine okwatira, iweyo move on with your life kapena how can we sort it better, what do you want from me, can we find a best way of solving this kuti tizikhala we can live in peace kusiyana ndi kunena kuti tiziyalutsana zonse. There are all those best ways of resolving ma issues ngati awa. So find your way of resolving this koma let this be a lesson ndingofuna kungokupatsa an example kuli Mwawi Mwawi Kumwenda uja amasewera mpira wa manja netball ndiwotchuka kwambiri player wabwino wakuno ku Malawi she is not here in the country I think ali kunja anapanga chinkhoswe chake ndi mamuna wake uja zinachitika bwino anthu tinadziwa anthu anasangalala kenako shoo, anapita anapita kaya ali kuti sitimadziwa. zoti kaya ali ndi mwana kaya apanga chani sitimaziwa zojambulira jambulira ife sitimaona iyayi discipline ngati imeneyo kodi anthu otchuka anu simungathe kukhala ndi discipline ngati imeneyo in all the sector mbali ina iliyonse kaya ndi woyimba kaya ndiwe wampira kaya ndi wamakomedi kaya ndiwe wotani koma ndi wotchuka kaya ndiwe mtolankhani kaya ndiwe kodi kaya ndi wandale kodi simungathe kukhala ndi private life kumasungako zina zikuzibisa kwanuko Eh? Ndinu otchuka inde koma osati chilichonse chizipita pambali. Simungathe kukhala ndi zimenezo. Zingathandiziretu kumapewa zinazi. Anyways, nkhani yomwetu yachitika kunjaku ndi imeneyo kuzungulira pena paliponse. Akuti.